Nde apa tili ndi amama Gertrude Mutharika, amama a fuko ndithudi, iwowatu ahita ground, hitting the ground amwene ndikuzapeze kuti kuyamba to kuthandiza anthu pamene pajapa. Nde tikamadzati a first lady ndi omwewa sitikusintha ndi chifukwa chonena kuti ali ndi relevancy, ali ndi kufunika komwe tikutha kukuona Akumati akatere apanga zotere. Iye ayayankhulako zokhudzana ndi azimayi. Kafika pa ground kathandiza anthu. Tikuti anali kuti kodi. Lerotu amayi Gertrude Mutharika akazi wawo a president a dziko lino anathamangira kwa a TA Tsabango. Kumenekutu ndi ku Lilongwe. Nde kuti amakafika mmadera ngati cha ku area 23, kumapita uko ku area 44 ndi kumeneko. Kumenekotu anapita kuti akathandize anthu ameneno ali achikulire komanso nde kuti amene ali aulumali. Athandiza anthu okwana 500 ndi bungwe lawo lijatu la Beautify Malawi. Eya, athandiza ndithu poononga ndalama zomafika ndi 200 miliyoni kuwathandiza anthu amenewo kuti anthu asamachite kuvutikiratu no kenaka ife tilipono anthu amene tingakwanise kumathandiza ndi kangachepe, kangachepe komweko tiathandizire anthuwa iyayi amenewatu ndalama zimenezo kuteko ndi misonkho ya Amalawi akatero nde kuti ayamba kuba ndalamazo enanso kumalingalira motero azitenga kuti ndalama zimenezo? ndalama izitu sizikuchoka ku account ina iliyonse ya Malawi Kuteko tu tikuti ndi bungwe lawo lija la Beautify Malawi lomweno linapezeka kutino lapanga patenashipi ndi a NBS Bank komanso Nico Holdings amene apezeka kuti athandizirako ndi ndalama zimenezi kutino bungweli likwanise kukathandiza anthu okwana 500 amenewa kudera limeneli la T.A Tsabango ku Lilongwe uko. Nde kumenekotu amayi Mutharika amakamba zonena kuti akupempha makampani osiyanasiyana amene ali ndi kuthekera kuti agwirane nawo manja iwowa a Beautify Malawi eya kutino akathe kufikira anthu ochuluka kwambiri malinga ndi kunena kutino ndi mvula yomwe yagwayi anthu ochuluka akuvutika nyumba zawo zagwa ena alibe zakudya akufunikira mathandizo nthawi yake ndinoyi nde kuti akawafikire anthu amene aja pafunikira ndithu ndalama nde makampani omwe angafune kupanga partner ndi bungwe limeneli la Beautify Malawi, BEAM, nde kuti akhale omasuka ndithu kuti athandize ndipo zimenezi ndi zomwe iwowa ngati a First Lady akupempha kuti athe kufikira anthu ochuluka zedi. Ayi zinthu zija zopatsa chidwi ukamaziyang'ana kumati ayi zobheba. Chabwino tikambeko zotere tikunena kuti no takhako ndi ma first lady osiyanasiyana ndipo apa tiziyang'ana a madamu Monica Chakwera. A First lady kodi ndi ziti ndi ziti zimene mungakumbukire kuti iwowo anapanga? Mwaiona eti? Simakhala ntchito ya First Lady kuti azioneka kuti iye akutakataka, si zoti nde kuti no ndi mandate iyayi. Zimangotengera kuti iye ngopanga kaya palibe vuto lina lililonse komano kodi no ndi chani chomwe mungakumbukire nacho iwowo? Chifukwa voti ija timakhala tinapa tinapereka kwa amuna awowo eti eti tinapereka kwa amuna awowo osati iwowo a a akazi awowo. Nde akazi awowo si zoti akutipanga owe china chake iyayi. Eeh komano ndi nkhani yonena kuti. Asiya legacy yotani ngati mzimayi? Kodi ngotakataka? Akamati mama wangwiro mesa nkhani yake imakhala imeneyi yonena kuti pakhomo pajapeti sumachita kudikira kuti no dad adzichita kuona kuti mamayi ah takapangani zotere. Nayenso azichita, mamayo azichita kumatakatakanso yekha kuona kuti ah pakhomo panotu pakusowekera icho. ntakapanga choche ntakhala ndapanga chonchi apo papo ntadzalapo maluwa apo pakhoza kuoneka bwino apa mm, aya koma bwanji chingwe ntachimangira side ya uko zingakhale mwayiona mama wangwiro otakataka nde timafuna tizifunsa kunena kuti kodi no iwowa no ngati a madam Monica Chakwera anasiya zinthu zotani zimene tingazawakumbukire nazo fa pamalo pajapeti ukasunthapo zitha umakumbukiridwa ndi zinthu zina zake tibwerera m'mbuyo makamaka mu chaka cha 2014 pameneno A Peter Mutharika anapezeka zoti no awina chisankho nakhala no president wa dziko linoli la Malawi. Anakwatira a Madam Gertrude Mutharika ndeno ngati a first lady athu chomwe tinaona no tinaona mzimayi otakataka nthawi imeneyotu eti. Anapezeka kuti wayambitsa no basitu bungwetu akuti Beautify Malawi. nde amaka- amati akadzati beautify malawi beam nthawi imene tikuonera pa mbc nthawi imene beam eh, wapanga masewero achina Izeki ndi Jakobo adzakamenya ti masewero tawo uyu wataya khoko la nthochi kuzakaponya pansi pa ujeni patala kuti ah iwe uka- ukataya nthochi patala ee tikufuna malawi akhale okongola siungatenge zinyalala ukazitaya m'bini bwino watola nthochi ko- tijeni tijeni ta nthochi mmene watola bwinobwino kuwaona no amayi Gertrude Mutharika kuthamanga ndithu ndi mawilibala masache misika kuka- kukakokolola nyasi zija kukonza ndithu misika kukilina kukilina tikonze malawi kuti akhale ooneka bwino beautify malawi beam ife kumakhala pansi kumata Mukuti kodi no zimenezi zizikhala zopangidwa sustain? Anazigwira ndithu kuyamba mu nthawi imeneyo mpakana kumakafika nthawi imene amadzasunthapo kulowetsapo ndi kuti a Chakwera alowa ndi akazi wawo a Monica Chakwera. Tione kodi no a Monica Chakwera abwera ndi initiative yotani? Sitinaone initiative yot I think ndinangoonako kamodzi girl child anakapanga empower a atsikana. Komano samaoneka ngati analibe vibrance eti ngati kutakataka choncho. Nthawi zambiri muzingowaona kuti ali pambali pa achakwera. Nthawi zambiri ali pambali pa achakwera basi. Inde ndipamene amayenera azipezeka komanso ndekuti nthawi imene achakwera mwina akuyenera kukhala mu office. Vuto lakenso samakhalaso mu office mkulu uja mwayiona. Nthawi imene amene azikhala mu office ndekuti mama aja atuluka atuluka kunyumba kuja apita kukapangako zina. Koma ayi ndithu nthawi ina iliyonse amangokhala ndi achakwera beside him. opandapo ma initiative omwe tinaona and anapezeka kuti atuluka 5 years yonse amwene nothing no legacy pamene no even awawa atatuluka getrude mutharika ankakumbukirabe kuti ah kunalitu beautify malawi tu kodi zikuyenda bwanji beautify malawi eh anabwe- anayibwe- ana- ana- eh, anayibweretsa ndi mototu ndi mototu apa tsopano alowa akafunsa kuti kodi nditi tizipanga zotani ndi umunso ayambanso tsopano beautify malawi koma ndekuti ayitengerano mwa ngati inano yapaderadera kuti tiyambeso kumafikira anthu amene akutani akuvutika ndi umumu tsopano akafikira okalamba akafikira nde kuti anthu amene ali aulumali uzionekano kunena kuti munthu tili ndi tili ndi first lady ee nzimayitu mesa amaona pakhomo paja kuti chilichose chili bwinobwino ee Pamene pakuperewera, ayi, ana amene sanakhute, amene akuoneka kuti kaya ndi zovala zawo zang'ambika, mzimayi amayesetsa ndithu, sonkhetsasonkhetsa tindalama basi kukagula kaya ndi kasingano, kusoka ujeni, malaya aja, kapena kukagulira zovala ana, kuwasamalira, kuonetsetsa kuti pakhomo paja pakulo, pakuyenda bwinobwino, chonse chikuyenda bwinobwino. Chimodzimodzinso dziko lathuli, iwo akukhala first lady, ali ngatino mamanotu, wa fuko, mwaiona, mama, ndiye kuti wa wina aliyense, akuyenera azionetsetsa kuti no. anthu amene akusowekera akuthandizidwaso nde ndi zimene tikuziona apapa zinthu zopatsa chidwi and now kumai kumaitana kunena kuti tithandizeni tithandizeniko imi initiative yo nde imeneyoyo e nzeru nzeru nzeruzo nde zimenezozo upezeke zoti anthu ayambano kubwera kuti bungwe lija kodi latsitsimukaso tiyeni tathandizeni tiyeni tathandizeni tathandizeni Basi akatero akafikire ndithu anthu osiyanasiyana. Anthu amenewawa mukuona ngati sazawakumbukira mamawa? Amakhala kuwakumbukira kuti ee komatu mzimayi uyu ife sitinayambe talingalira kuzionera kuti izi first lady angazatithandize koma taona anatithandiza ayi ayi ndife othokoza legacy imene umasiya ndi imeneyo zimenezo ndi zomwe umakumbukiridwa nazo osatino kumangokhala basi kunyumba yet iweyo ndiwe mayi wa fuko ndekutino zomwe zuzitika kunjako sizikukhudza iyayi. kumatakataka chonchi mama wa ngwiro well done i think pitilizani ndi zimenezo ntchito yabwino kwambiri iyo, izizi nde zopatsa chidwi zomwe timayembekezerano kuti zizichitika kumagwedeza ndithu dzikoli mwa njira ina yake akuti